aga m eyuzu opportunity a wee adresịa ụmụnne m abụọ ma ụmụnne m atọ sef gọvanọ Soludo gị nwa wụ onye nke mbụ nwunye gị bụ Nonye Soludo wụ onye nke ịbụọ nwanne gị nwanyị bụrụkwa nwanne m nwanyị Uche Ekwunife wụ onye nke ịtọ ife m na-ekwu wụ akanyọ aka megịnị akanyọ biko doonu doonu doriko wotuonụ obi ife ahụ na-ese okwu na-esezina bikonu ọ dụ ọ dụhọ m obi mma na unu ya-apụta na igwe ọha na-atụ onwe unu okwute by the way m ma-ekwukwa etu o si wee dị m n'obi nwanne anyị nwaanyị wụ Nonye amarọ m etu m ma-esi wee gụnye ya na ndị na-atụ ikpe okwu a o nwekwe m gụnye ya then ana m asị asị maka afụhọ m ka m si wee fụ ajị na abụ ya even ka ọ sara Uche okwu ọ saghị ya ka ọ bịa kparịwe so Nonye nke gị nọkwa n'akụkụ emechaa m ma-ekwu ife gbasara gị mana nwanne anyị nwoke wụ gọvanọ biko ana m ayọ gị ya ka ayịyọ na-ata okwu eze na-ata okwu eze mmụọ maka na ị ma na mmadụ wụ mmadụ mmadụ wụ mmadụ o nwedọ onye na-achọ ka a bịa n'ihu ọha gwa ya ife ga-adị ka ọ na ka ọ wụ mkparị oge ị bịa kwuwe maka fake certificate and ikwu ọ dị etu ọ ya-esi ghara ịdị ka Uche ka ị na-agwa Uche wụ mmadụ ọ nya butekwara ife ọ sara and ọ nwaanyị ka ọ wụ so m tabe ụta m ma-atadebekwe nwoke na abụ maka mm, uche ya gwara ya na i mebọọna ya o wee chọkwa ife ọ ya-eme gị ya-afụ gị ụfụ n'ahụ o wee mee gịnị o wee dọkpụtakwa nwanne ya nwaanyị wụ Nọnye maka anyị ncha bụ ụmụnne ụnụ ncha bụ ụmụnne o wee dọkpụta dọba ya ebe ahụ mana unu nee anya na ọ dịghị mma mba unu jiwe onye nagoro mmụọ abịakwa kpọọ ya afa ebe ahụ maka na ụmụnne aghọta ụmụnne aghọtahụ na iwe nwanne ada eru n'ọkpụkpụ ife a na-akpọkwanụ politics wụ no matter etu ọnọdụ ị nọ na ya akpatahọ iri akpatahọ 20 ị hapụ ya chọọkwa ihe ọzọ ị ya-eme bikonu mana ife m na-ayọ wụ onye ekwuzina ibe ya asazina o nwedị onye mụtara nwa n'ezi nke wụ ife a na-ekwu na n'ike ọnụ onye ọbụla ejenakwu DNA onye ọbụla ejena ụlọ ọgwụ ọbụla ife m na-ayọ nwanne anyị nwaanyị na-aba na-ayọkwu gị nwa usoro udo didi kpọkpọ ọnụ o nwezi onye kwuru pim o nwezi onye kwute ife a ị fụkwa ndị na-eme content creation efesikwa ife ọzọ ha ya ada eme ọ ya m atọ m ụtọ hinne ma unu were okwu m a wee mee ife then nwanne anyị Nọnye o nwere ife i kwuru dị oke mkpa maka ma ya ezukwu ma m kwusikwa na i kwu na ndị Igbo ya anachiga na omenala even though na gụnwa amahọ na omenala ka i ji maka ekweta uche m enwere mgbe o ji agwa m na ị na-asị asị uche m na-agwa m na eziokwu ka ọ wụ na ị mahọ nwoke wee nụọ di even though na ị mahọ na omenala sị na nwaanyị onye Igbo ama ama nwoke wee nụọ di ị na-eche na ikekwe ị na-eche na ọ Christianity ọ bụhọdụ Christianity demandịrị ya ife demandịrị ya wụ omenala so ife ahụ i kwuru ọ ife dị oke mkpa maka anyị ya anachiga na omenala omenala ka anyị na-eme wee create a group of republics enwero ndị na-ayọ ayịyọ enweghị ndị enweghị ụlọ hapụ ya na nke ayịyọ ọ ya ebute mgbaghasị maka amarọ m mmadụ ole stọdịgoro ndị Igbo etu m si wee stọdị ndị Igbo infakti onweghị onye stọdịgoro ndị Igbo etu m si stọdị ndị Igbo n'ụwa so ka m yuzuo nke na omenala mere anyị oge enweghị oil revenue oge enweghị 419 oge enweghị izu ohi oge enweghị ịtọ mmadụ wee kpata ego oge enwekwu ịraizi to oke civil servant o nwedụ onye igbo enweghị ụnọ omenana mere anyị and eka omenana si wee mie omenana nyere onye ọbụna ana nwoke ọbụna ana ha na-eru ịtụ ụtụ ụmụnna ụmụnna egbawanye ya ana nke ndị ụmụnna ya enyekwara ya aka rụọ ụnọ nke nwata nwaanyị ọwụzie na ife mkpamkpa eme na nwata nwaanyị anụghị di a ya-enye ya ana be nna ya omenana mere anyị anyị na-asị gị omenana so ọ bụ eziokwu na ọ n'ife ịkọ ọnụ na ife obi adịchaghị mma ka ị nọ wee kwuo na ị nụrụ di as a virgin and ka m repeat kwe e believe m n'eziokwu ka ị kwuru and e believe na mụnwa na-ekwu na i ye-ebido yọwa ụmụ anyị i ye-ebido yọwa ụmụ anyị nke ịtọ ka m na-ekwu ya i ye-ebido yọwa ụmụ anyị na ụmụnne anyị ndị nwaanyị ha na-echeru ha nụọ di ka ha wee bido ndinekọ nwoke na nwaanyị na-ekie ya ajenda gị owichabeghị asị m gị na owichabeghị amadụ m na ị nwere ike ikwu ụdị ife ahụ amadịrị na ị nwere ụdị ife ahụ meseji ahụ mana ebe ọ wụ na by chance na i kwupụtago ya, bido kwurie na ebe i mewurie na ụmụnne gị ya-emewu ya ọ ya bụ na anambra sịkwa anambra asị ha nọọ igbo nọọ igbo bido na-agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị bido na-agwa ụmụ anyị ndị nwaanyị na omenana sị that na ịma mma nwoke wee nụọ di n'omenana igbo i je na akwụkwọ m nke a na-akpọ Hebrew Igbo Republics ma ọ The Igbos and Israel An Intercultural Study of the Largest Israelite Diaspora ị fụ ebe m cite gara ọtụtụ ndị fụrụ ndị Igbo bifo ndị Igbo awa anya okerekwu ife a na-eme ife dịka 100 years ago fa sị na e mechie ego nwata nwaanyị onye Igbo di edurie na-ana ma ama ọgọdọ ọ na-amaghị ọgọdọ di eduru ya na-ana a na-achịnye ha akwa white a na-achịnye ha ọgọdọ white ụtụtụ e welie ya enu a fụ ọbara na ya a mara na nne m nwata nwaanyị ahụ na o chukwara ya echukwa onye mụ na ya ṅụrụ ofu ara a ka ji nke ekwu okwu n'obodo m maka ife nke e ji wee dị remarkable wụ na ọ survivụrụ biafra amaghị nwoke so ụnụ afụna na ife dị mma sikwa n'aka ụnụ apụta mana m ga-ebizi okwu a ka ọ ghara ito ogologo hinne governor soludo senator ekwunife first lady nọnye ụnụ wụ ụmụnne ụnụ esezina o ka ọ dịbagodo etu a